ịntanetị m gwụrụ na ya so m amapute na cyber cafe nọ na isi here ee eh, nna ahụla m the payment slip na nwaanyị akwụla nụ 45,000 dollars gị sị enwe ihe ọ kwụrụ na gịnị mere nna nwanne ọ wụ elekwa otu mmadụ ga-esi kwụọ m ụgwọ ya my money nna gị sị na enweghị ihe ọ kwụrụ e, akụ ọ kwanụ ndị ọcha ka anyị kwesịrị na-eri mugu i rigezi nwanne i rigezi nwa afrịka ibe gị 45,000 dollars ka na ka m ga-ahịa ya aha gị ihe niile nọ there ọ gị wefụrụ the money na malaysia there nna biko akụ mgbeeli dị ikpe ahụ ụdịrị ụdịrị ihe ahụ ka m gwa gị kwuwe eziokwu because na people dọrọ m aka na ntị sị m na akụ ji eri ego ndị mmadụ na once ego m ego gị bara n'aka akụ na the thing na ofuole and ugbu a na ugbu a ahụala m ya na because kọ nna gaa jụkwa ndị mmadụ mụọ akwụkwọ ya na-eri ego ya o because a ga ị ga-anọkwa nga ị ga-anọ nke ugbu a a gwa gị na mmadụ anwụrụ na ezinụlọ unu ya ọtara ya wụ na enwe eli elipụ eli elipụ otu a ka ga na-esi eligharị ya wụrụ ego m a ka ị ga-eji eli onye niile then eji elichazi onye ebulatazi ego nwa because ụdịrị ije m ga-agara gị enwebeghị onye m garala ya mbụ mụọ akwụkwọ ya ga-eri mugu ihe ekwesịrị na-eri ndị ọcha na-akọ na ị ga-enye m something ị na-enye m something ka ị ga-enye m ego m arịọgaghị arịrịọ ọ na-arụga i nwere otu ọ na-adị nye awụ ya ekwesịrị m ịgba ezigbo mashin nna nwanne atala m ahụhụ na naijiria anyị nọ ee na m nye gị gịnị account number na ị na-ajụ m account number oya ngwa were account number biko nna ya enyere gị till tomorrow biko because achọrọ m ịkwụsị ọrụ a ka m nwee ike raise capital ka m nwee ike bido bido something else ị ghọta ọ wụ otu a ka m si na m chọrọ ibido ịkwụsị ọrụ a but mmadụ m chọrọ ịkwụsị nnọọ mgbada akwụọ m ụgwọ gị wee rie no wonder ị na-alọtada ụlọ maka na ihe i riri ego anyị niile na m makwa onye ị wụ na m makwa onye ị wụ onye ka ị wụ iwe akụ otele ara ihe ị pụrụ ime ihe ikwu na-ekwu ya maka na Malaysia o na ị ga-eri ego m kpọrọ ike na ọ wụ wayo ka egwugwe nwanne ee eh, na ntọ gị gwu wayo egwuo mụ ee eh, okay ngwanụ aga m agara gị ije mba hapụ ịga ebe ebe ebe i chefu na ndị a ka na-eri wụ ndị ọcha ndị ọcha bịara n'ala naijiria ala afrịka rie anyị mugu rie nna nna anyị mugu anyị asịrị ka anyị ritezie ha ihe m na-ana ndị ọcha gị na-ana m m na-ana ndọcha gị na-ana m aka ka hụrụ gị ee m mecha gị ihe ee ehe okay e nwee onye ga-etiri m ego na naijiria ee 45,000 dollars ga-apụta nụ percentage ehe na m ga-anara onye ahụ 100,000 m ga-anara onye ahụ ara agba gị there m na gị na 100,000 gwara gị na ọ ga-agụrụ gị ga m je ka m gwa gị something ee eh? mba just don't worry don't worry I'll contact nwaanyị a ee eh? m ga-agwa ya ka ọ present kwara gị any money dị again then m ga-amazi ihe m ga-eme from there then ị ga-emechi gee ntị nụwazie ihe emega na ezinụlọ unu ị ga na-anụ onye anwụọla onye nke anwụọla onye nke anwụọla anyị amaghịzi onye ga-eri ego a nsogbu adịghị